ụnụ fụrụ nwanne ụnụ nwaanyị a na-akpọ Bianca Bianca Onoh I don't want to call her Bianca Ojukwu did you people hear what Bianca Ojukwu or Bianca Onoh was saying after they convicted Mazi Nnamdi Kanu to life imprisonment that useless Bianca

ihe unu nọ na-eregharị onwe unu Orji Uzor Kalu look at Orji Uzor Kalu nwanne gị nwoke na-enwerọ ihe o mere na-achọ nnwere onwe anyị niile na-achọ ka at least ọ bụrụ na onye Igbo bụ president onye Yoruba awụrụ vice ma ọ bụ onye Yoruba wụ president onye Igbo abụrụ vice onye ugwu awụrụ onye onye Igbo abụrụ a na-erotate ya ọ ihe nwanne gị chọrọ bụ Nnamdi Kanu unu niile agbakọ onye e kwere nkwa the devil maha ekwere ya nkwa eh no worry after um, after me my turn it will be your turn o ree nwanne instantly Hope Uzodimma na-akọyeri ka ị nọdị na a na-akọ n'elu Hope Uzo I mean Orji Uzor ka na-akọ APC ezuzugharị ezuzugharị gịnị wụ your age a na-akọ n'elu ị na-akọ nonsense a kpọrọ nwanne gị na-ajewe kpọrọ nwanne gị jewe ebe ị na-aga afụ ya ngwa jeenụ ka e nye gị presidency jee ka i je chịa presidency ka a fụ ka ị ga-esi achị e nwee nke a na-akpọ eh, Ikenga Uruagu fepụta from nowhere ị na-eblame Nnamdi Kanu while you were part of IPOB ọ bụ na ị ma ihe ụnụ nwa niile pụtachara na-ekwugharị na-akọ rubbish ị ma ihe ị ga-ekwu i mechie ọnụ nọrọ onwe gị ị bụrọzi IPOB i facie business gị na South Africa Uche Mefor ejene ọ ya nwa one of the guys a kpọrọ as a witness o kechie ihe n'iru je nye witness Nnamdi Kanu mere gị deputy okay ọ workụhụ ị rapụnụ ya na o mewezienu nke ọ na-eme ị chọọ formụ nke gị mewe bụrụ onye isi bụrụ leader ije ihe unu nọ na unu si ebe unu asị na o mere nke a o mere nke a je na-emeet ndị ama ị makwa na ọ wụ a shameful thing ọ bụgodi na e nwe ihe Nnamdi Kanu mere gị personally ị rapịanụ ya dịrịla gị na Chukwu ị rapịa ọ bụghị ije n'azụ jee na-emeet ndị ugwu ma ọ na-emeet ndị ofe mmanụ against your own brother gịnị ka nnamdi ga-eme gị nwere ihe nnamdi mere gị nothing nnamdi okay enwe ego enwe ego unu tụkọtara ya eburu jee goro limousine enwe ebe ị fụrụ nnamdi kanu nwere duplexes ọ rụkwasịrị with ego unu enwe ebe ị fụrụ ọ dọrọ ego ego niile ahụ ụgwọ ego eji na-eme na-esponsor na-etake care of logistics and other things ikenga uruagụ kwụ ịga ring light ọ na-akọ eri akọ nonsense na-asị ọrọ onye a na-epreach ipob before ọrọ gụnwa na South Africa na-atị ị naghị emechi ọnụ let's assume that na they did something to you and you don't like it you leave it leave it leave them ị bịazie bịa kọtọwa ha wi i mekwugo onwe gị implement implicate lee na ihe ga-eme gị na unu niile unu na-akọ eri ihe niile unu na-akọ eri ma gụnwa ma mụnwa ọ ndị ugwu ga-abịazi na-abịa either na enweta gị akụtuo gị akụtuo gị akụtuo nwanne gị na village ọ ihe gaje gị ime ọ wee jee ebe m kụtuo ụmụnne m ọ kụtuo ndị ọzọ enwere ihe ọzọ ga-eme because ndị ndị ugwu ndị fulani na-agagharị everywhere na-akụtusi ndị mmadụ ọ wee ruo na bụ na ahapụ gị kụtuo onye ọzọ eruo bụ na akụtuo onye ọzọ hapụ gị ọ ihe ị ga na-eche ga-eme gị ị ga-eji hapụ lee nke a na-akpọ ijele na-amachagharị were ego ọ ga-eji gaa gwọọ onwe ya onye na-aya ahụ use that money iji na-amachagharị na-agagharị Abuja ma ma ha nyere gị ego goo gị gobie gị isi Judas Iscariot ị nọọrọ onwe gị were ego ahụ lekwata ahụ gị ọ fọrọ na gị afọ ole ibi n'ụwa ị nọrọ onwe gị nọrọ peacefully ọ bụghị ị na-aga ị na-ene anya n'azụ ị na-aga ị na-ene anya n'azụ because ị ga na-ene anya n'azụ lee bianca onoh ihe i jere jee nara ọ wụ ambassador na Spain your master now ewere nwanne gị lock nwanne gị up ị na-akọ nonsense sị ndị mmadụ take eh, they shouldn't they should take it easy take what easy go and lock up one of your sons let your one of your sons be locked up for for infinity and then let's see how you are going to talk take it easy isi ọ dịkwa gị mma wụ nwaanyị ọrọ di gị bidoro this thing ọrọ di gị bidoro ya at least ọ wụ na di gị ebido ha probably ndị mmadụ akara ibido mana ọ di gị bidoro ya ịdị suppose ịdị na-akwụ n'azụ onye ọbụla na chọrọ ịmake sure na ihe ahụ di gị bidoro na-aga n'iru ị gbaji ọsọ jee meetie meetie tinubu nara position nara assignment ambassador ka ị na-enweta ego akpọchie nwanne gị nwoke bụ Nnamdi na-werele ihe ya na di gị dị na mma sị okay ka o bidokwa ebe di gị kwụsịrị ị bịa kịta asị gbachi nkịtị gbachi nkịtị na-enwe ihe ị ga-eme gịnị ka ị ga-eme ị na-emerọ since ị wụrụ na ambassador i si Spain pụta ewe maybe eweje gị US eweje gị another place ị na-amachari na-etegharị mmanụ ị na-ete ọrịa Orji Uzor Kalu onye ọbụla a nụrụ na-akọ nonsense ndị ara eju everywhere ego ole ka ị ga-eri before gị nwụọ that ị gaghị protect ụmụnne gị lee otu ndị Fulani si protect themselves legodi Sheikh Gumi Sheikh Gumi na-eprotect ndị na-egbu mmadụ ndị gbuge ndị army na-egbu ndị police in thousands na-egbusisi ụmụ nwaanyị na-egbusisi ụmụaka na-ekidnap ndị mmadụ na-anara ransom a na-eprotect ha ya wụrụ nwanne gị nwoke wụ Nnamdi Kanu na na-eme something like that you cannot protect him ị na-akọ nonsense unu niile aja ga-ejucha unu akpa ihe ahụ unu chọrọ unu ga-enweta ya aja ga-eju unu akpa unu niile one by one aja ga-eju unu akpa seriously because it's I mean it's, I mean, it's, it's not normal it's not normal i je nara ambassador na Spain na-eri n'ego na ụmụnne gị anọdụ na-ata afụfụ enwere onye nke na government ndị nke nọ na na-amarginalize ha enwere any federal government presence nọ na be unu nọ na the whole eastern region ị pụta na-agwa m na ị wụ human being Orji Uzor nọdụ ebe ị na-akọgheri ọ kọrọ gaa n'elu ọ kọrọ gaa n'ala APC APC APC APC a na-aghọri gị idiot aja ga-eju unu akpa by the time o setụrụ unu niile ga-agbacha ọsọ unu niile ga-agba ọsọ because ha nwa ga-achụ unu ndị ahụ unu na-aserve ndị ga-achụ unu ọ wụdụ anyị nwa ndị Fulani ga-abịakwa chụọ unu chụpụ unu na be unu ha ga-achụpụcha unu ọ wụ unu nwa wụ the first people unu nwa wụ the first people ha ga-eme atak ọwụdụ anyị nwa enwe onye ma onye m bụ Ah, nobody knows me ọ wụ unu nwa egoro na enyere part of the money unu ga-agbọkwa the money time is coming anya ka anyị na-ele unu ị sị ndị mmadụ stay calm stay calm for what let one of your sons be locked up for life let's see how the reaction will be unu nwa le le le were le waka waka for all of una ndị ala